balima maliyɛn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an su su kɔni kora anw fɛ bamakɔ yan nɔ an tile an sɔgɔma an wula o bɛ depan dagayɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ bi an wulila biribiri ka se an ka wasabulon maaw ma n'o ye président de collectif pour euh, le traité de la coopération militaire en matière de défense entre le mali et la france o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn min bilala mali ani faransi cɛ ka ɲɛsin an ka woromasiri tabaw ye an ka wasabulon maa minnu bɛ yen u ye jɛkulu dɔ sigi o tɔgɔ la a perezidanba b'an bolokɔrɔ yan n'o ye fuseni watara ye fo ka taa se u ka kuma lase la abubakar sidiki fɔnba aw kɔni b'a dɔn an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an wulila ka se u ma ka sanga ni bi mun kɛra aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ abubakar sidiki fɔnba ale fana ye m5 rfp cɛba dɔ de ye u kun ka wulikajɔ kun ye min ye maa minnu ye fagali kɛ waati min na u tun bɛ wulikajɔ la lajiburama ka fanga kɔnɔna na aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ badalabugu maaw dɔw ni bɔnɛna fo ka taa se asanbile yɔrɔ la ko ka fɛɛrɛ tigɛ maa minnu kɛra o sababu ye ko k'o maaw minɛ an bɛ min kalama jumaseli waati an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ayiwa kɔmanda min tun bɛ fɔrisati min ka kow ɲɛsinnen don terorisiw fagali ma min tun b'a ko kunna ko o lamɛnla kiri tigilamaw fɛ wa u taara n'a ye kasobonba la ayiwa o yɔrɔnin kelen bɛɛ polisiw ka sendika n'u ka lafasa tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ sendika u bɔra u ye wele bila polisi ɲɔgɔn ma ka taa kasobonba la an bɛ min kalama kɔni bi kɔni ayiwa u ka kɔmanda in kɔni a tɛ yen ko u y'a labɔ an bɛna ɲininkali kɛ paseke polisiw ko ko ko ka fɛɛrɛ tigɛ maa minnu ye yamaruya di olu ma paseke k'olu tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ yamaruya baara de kɛ ko olu ka ɲɛmaa mun minɛna cogoya in na ko o kɔni o ma dɛ ko min yɛrɛ ye ɔridi di k'a fɔ k'olu ka taa ko ka taa olu nɔfɛ donc abubakar sidiki fɔnba fo ka taa se perezidan watara u b'an bolo kɔrɔ yan perezidan i ni su nba i ni su i bɛ se ka foli bila maliyɛndenw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni waati in na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ Ee, fɛn fɛn bɛ k'aw filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n b'u bɛɛ fo n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo n b'a yɛrɛ fo a ka cɛsiri la foli diyara an ye perezidan i ni su nba i ni su i bɛ se ka foli bila maliyɛndenw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ bɔn n b'u bɛɛ lajɛlen fo eh, mɛ i ka kuma na yɔrɔ dɔ bɛ an b'o fara kan honorable fuseni watara président du collectif de mais il est le vice président de la commission défense sécurité Ah, du, du CNT. Voilà, donc comme on est dans la Wurmasi. Voilà, donc il faut qu'on fasse un fracas. Ok, il faut que l'on fasse un fracas.
Donc, on met Befou et M5 comme nous faisons, eh, nous tora eh, kɛlɛ in na n'o kɛra sababuya ye bi ni anw bɛ CNT kɔnɔ eh, u ka bila u kun na ko kɛlɛ in an y'a fɔ depuis bi tɛ n ko an tɛ indemnité ko la mɛ an bɛ mun na kiiri ka tigɛ pour que maliyɛn maliyɛn ni i bɛ na sa jamana ko la su bɛɛ de ye su ye sariya ka boli a bolicogo la mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ wa baara in bɛ kɔntine na ok a faamuyana abubakar siriki fɔnba an b'a daminɛ n'an ka perezanba ye eh, n'ale ɲɛmaa dankan ye woromasiri tabaw ka koɲɛ ani lakanako ayiwa perezan an b'a kalama k'a fɔ nin waati in na kuma cayalen don lakanako la yala kɔrɔn yanfan ani camancɛ bolo fɛ ni an b'a dɔn dɔgɔkun furancɛ in na dimasi don dana amasagu ani banjagarakaw u ye wulikajɔ sabati ko waasa bɛn bɛ se kelenya bɛ se ka sabati cogo min na koro bankasi duwanza fo ka taa se ayiwa banjagara yɛrɛ ma donc u kɔni ye sigikafɔ kɛ wulada in na an balima dɔgɔnɔw u ka tɔn dɔ bɛ yen ko baginɛ so olu bɔra ko waasa u ka yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na e min ka kow ɲɛsinnen don lakanako ani ka mali makaran a koɲɛw bɛ cogo di i bɛ se ka mun de fɔ an ye teliya la
ne bɛ se ka mun f'i ye ee, lakanako in na ee, mali bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ye an sera yan paseke dɔw de donna mɔgɔ caman n'u hakiliw cɛ a kɛra dɔɔni dɔɔni ko ji bɛ don kɔ la cogo min an y'an sigi an y'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen laada dɔw tun b'an fɛ fɔlɔ o tun tɛ yan ko mɔgɔ an b'a fɔ ko dugubila ka fisa laadawuli ye bi de an b'o kɔrɔ dɔn paseke n'i y'a ye dɔgɔnɔw filɛ u ka laadaw b'u bolo fɛn caman kun bɛ yen depuis lawale la u ka fɛn bɛɛ kun bɛ k'o de kɔnɔ même n'i kun ye dɔgɔnɔ ye fɔlɔfɔlɔ i bɛ da la i bɛ se k'a fɔ i b'i ka fɛn ta ka kalifa mɔgɔ min ma ni ala ye san kɛmɛ d'i ma i taara ka segin i bɛn'a sɔrɔ a nɔ la i b'a sɔrɔ a ma dɔrɔmɛ t'a la fɛn dɔ de tun bɛ yen min b'o kɛ mɛ an y'o de bila ka tugu mɔgɔ wɛrɛw ka laada kɔ i bɛ se ka don wali diinɛ la ka sɔrɔ i ma don u ka laada la diinɛ ye diinɛ de ye laadaw fana ye laadaw ye an ɲinan'o de kɔ o de nana ni faamuyalibaliya an ni ɲɔgɔn cɛ o faamuyalibaliya nana cogo min an ka kan ka sigi ka miiri o de kan fɔlɔ an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn an talonna yɔrɔ min na n'an y'o o bɛɛ jateminɛ an bɛ sigikafɔ de kɛ sinon ni dugudenw ni faamuyalibaliya nana k'a fɔ ko an ka arime de bɛ taa dɔrɔn ka marifa ta ka t'o ɲɛnabɔ yɔrɔ bɛɛ la o tɛ se ka kɛ o mali tɛ an ka dugu wɛrɛw lajɛ taa ameriki latini lajɛ kɔlɔnbi ni fɛn ninnu lajɛ u ye san joli joli kɛ kɛlɛ la a ma se ka ban sigilafɔ de y'a laban faransi yɛrɛ mun filɛ mun bɛ ka a fɔ k'an kana kuma ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ k'o bali olu yɛrɛ ka kɔrisiw u ye san joli kɛ u ni kɔrisiw bɛ ɲɔgɔn na O sigikafɔ de y'a laban n'a ye Angleterre ta IRA filɛ nin Irlande du Nord kɛlɛ kɛra kɛlɛ kɛra a labanna mun na sigikafɔ tɛ wa même fɛn minnu tun bɛ rébellion na u fana donna parlement na sigikafɔ de kɛra u ka Sinn Féin nin min y'u ka politigi minnu bɛ kɛlɛ la olu ka politigi bolo tun y'o ye Sinn Féin olu donna parlement na ni sigikafɔ kɛra Espagne fana bɛ ten pays basque ni fɛn ninnu sigikafɔ de bɛ ka kɛ halisa pour que mais mɔgɔ si m'a ye yen yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko armée de taara ka sin ka na ni bɛn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ o donc i ye fɛn fɛn fɔ bi n'olu bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi an b'o de supporter an b'a fɔ maliyɛnw ye an ka sɔn fɔlɔ an ka kuma an ka bɛn ni an bɛnna armée bi yan mun kama mɔgɔ wɛrɛ kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka bin an kan armée bɛ se k'o kunbɛn mais n'an yɛrɛ dama de bɛ kɛlɛ la n'i ko armée ka na armée t'a dɔn mun ye maliyɛn ɲuman ye mun ye maliyɛn jugu ye n'a ko ko armée ka na mugu ci u la an de bɛ tila ka bɔ tugun ka armée jalaki k'a fɔ k'u nana mɔgɔw faga gansan k'a sɔrɔ u nana u bɛ fɛ bɛn de ka kɛ mais pour que bɛn ka kɛ an ka bɛn an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'u sera ka kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na ni wali laadaw ye k'o bama an kunna an k'a f'u ye an ka laada b'an bolo peut-être u bɛ ka na ni minnu ka laada an yɛrɛ ka laada ka kɔrɔ n'u ye n'an sɔnna an donna diinɛ la diinɛ in bɛ mali la a mɛnna an k'an ka diinɛ kɛ komi fɔlɔfɔlɔ diinɛ donna yan cogo min na a ma don ni kɛlɛ ye o an mɛnna an bɛ diinɛ in kɔnɔ mais mɔgɔ kuraw de nana k'olu bɛna o yira an na cogoya wɛrɛ la ni mɔgɔ wɛrɛw ka laada o de nana ni faamuyalibaliya ye minnu filila halisa k'u sigi k'u miiri président o faamuyana an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɔra wulada in na u tun bɛ k'a fɔ ko an ka woromasiri taba o ni Yusuf Toloba ka maaw Danna Amasagu mm-hmm. an ka donso dugukolo donso k'u ka fɛɛrɛ tigɛ k'u ka lakana mm-hmm. ani kɛlɛw ni kɛlɛw bɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ min bɛ ka kɛ kidali yanfan mm-hmm. ani gawo n'u b'a fɔ o ma ko patrouille mixte k'olu fana b'a fɛ a ka k'u ka yɔrɔ la ten yala i ko cogo di ten o la e dun CNT la aw ka kow ɲɛsinnen don lakanako ani kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na
Bon n'i y'an miirina ɲininka o la n'i y'a ye an ka collectif sigira an bɛ ko dɔ de nɔfɛ o ko in kɔnɔ n'o sera ka basigi fɛn fɛn bɛ fɔ ko groupe armé ou bien groupe de défense ani fɛn ninnu an b'a fɔ bɛɛ ka marifa bila o t'u ka baara ye a sɔrɔdasiw de ka baara ye lakana ye an ka constitution yɛrɛ y'a fɔ e mɔgɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔdasi ye i man kan ka marifa ta i bolo la. mais président an y'a jateminɛ min bɛ kidali yanfan mm. ani gawo n'u maramafɛnw b'u bolo halisa u m'a bila k'u n'an ka sɔrɔdasiw de bɛ ka jɛ ka patrouille kɛ olu yɛrɛ ko ten k'u ka donso minnu bɛ yen k'u fana ka bila o hukumu kelen kɔnɔ. ni halisa n bɛ ka kuma traité ko in na. n'i y'a o kɛra yen fɛ traité ko in de nana n'o ye parce que maliyɛnw an sunɔgɔra tuma dɔ la an taara mɔgɔ dɔw ta u y'an jawuli haraba haraba an taara ni ɲɔgɔn de kɛra coup d'état kɛra transition na dɔrɔn u y'an jagoya an ka boliboli boli ka taa élection kɛ ko ni an ye nin tigi ta dɔrɔn a bɛ mali sauver hakili t'o la 2013 kɔni 2013 i hakili b'a a kuma minnu fɔra a kuma cayara waati
notre dignité notre fierté n tɛ kuma rebɛliw fɛ n tɛ kuma banbaaciw fɛ o kuma caman ma fɔ a kuma cɛɲumanninw kun don mais est ce que o y'o nɔ ye mais depuis o tuma na ko fo bi an ka situation ma gɛlɛya n'i y'a ye nin bɛɛ kɛra an ni bɔkari sidi fɔ an bɛ kɛlɛ mun na mun nana ni nin bɛɛ ye an b'a fɛ o de ka bɔ o de ye traité nin ye n'o bɔra yen fɛn fɛn bɛ gawo kidali o CMA mɔgɔw bi bi in na même n'i y'olu ɲininka ko an k'u to tubabuw bolo an k'an kɔ don u la u tɛ sɔn parce que u b'a dɔn nin wagati in kɔnɔ u y'a dɔn ko u ka hɛrɛ bɛ mali de fɛ ka tɛmɛ tubabuw kan parce que u ye tubabuw ɲɛ ye bi fɔlɔ u kun tɛ tubabuw ɲɛ dɔn bi u ye tubabuw ɲɛ ye donc u b'a dɔn n'i y'a ye sisan u bɛ gouvernement na u bolila ka na gouvernement na parce que u b'a dɔn u ka hɛrɛ bɛ mali de la o faamuyana président an b'a dɔn k'a fɔ aw ka wulikajɔ dɔ ye min ye i ye kuma lasela ye a ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi aw ka wasabulon kɔnɔna na depitew dɔw bɛ yen olu kɔni ka wulikajɔ fanga bonyana ka sanga ni an ka président n'o ye asimi goyita cɛmancɛ fanga a y'i kanto ko bolonɔbila sɛbɛn min kɛra an ni faransi cɛ n'o bɛ tali kɛ an ka woromasiri tabaw la ko k'a ko kalan kokura an ɲɛ b'a la aw ka wulikajɔ fanga ka bon nin waati in na aw bɛ ka taa jamana kɔnɔdenw kumaɲɔgɔnya yala i bɛ se ka mun de f'an ye traité sɛbɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ ou bien a tɛ kɛ yan
bon n bɛ bɛɛ fo n bɛ honorable watara fo ɛɛ traité in asimi ye a laɲini ko k'a kɛ o de kɔlɔlɔ bɛ asimi nɔfɛ bi rapport de ONU wo sanction contre le mali wo foyi wɛrɛ tɛ parce que a kɛra ka jamana fɛ dɔrɔn a ko a b'a ka jamana fɛ a ko k'ale ka jamana ale ye mun ye parce que tinɛnin mana min fɔ bama ɲɛkuru ko la a dɔnbaga lajɛ y'a fɔ dɛ traité in ale tun b'a kɔnɔ a ye sɔrɔdasiya kɛ k'a to a kɔnɔ a ye kɛlɛ kɛ k'a to a kɔnɔ a b'a dɔn a tɛ foyi ɲɛ mali ye donc o traité ko min n'o bɛ sen na i n'a fɔ honorable watara y'a fɔ cogo min o min bɛ sen na bi a bɛna ni mun de ye c'est-à-dire yanni ɛɛ eh, ɛɛ eh, dana amasagu ninnu ni groupe d'autodéfense ninnu olu k'a fɔ ko u bɛ armée dɛmɛ kɛlɛ la ni faransi tɛ yan bi n'an yɛrɛ kumana ni sɔrɔdasiya ka di min ye an b'o ta kɛ an b'o ta et puis o ye kelen ye et puis bɛɛ k'i ɲin don jamana ka défense la o ye diyagoya de ye o mali yɛrɛ ka constitution article 22 b'o fɔ an ka sariya sunba an ka sariya sunba la ko maliden ko ni mali bilala gɛlɛya ni mali bilala gɛlɛya la k'a ka ka jamanaden bɛɛ k'a dɛmɛ mais sariya wɛrɛ fɛnɛ b'an bolo min y'o don ba la o ye la loi 04051 portant organisation de la défense du territoire o bɛ maa kelen kelen bɛɛ kɛ jamana defanbaga ye i bɛ togoda la i b'i ka dugu kɔnɔ i bɛ yɔrɔ mun na an bɛ ka baara mun kɛ sisan an bɛ ka sensibilisation mun kɛ n'a sabatira ni maliyɛn bɛɛ y'a faamuya quartier bɛɛ bɛ i yɛrɛ ka quartier lakɔlɔsi parce que quartier bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn togoda bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn donc dunan tɛna don mɔgɔ si ɲinɛ ma bɛɛ b'i janto i ka dugu la bɛɛ b'i janto i ka fɛn na armée ka baara tɛ dɔrɔn ka na an yɛrɛ cɛ kɛlɛ kɛ i n'a fɔ honorable watara y'a fɔ cogo min yɔrɔ eh, farabugu kɛra mhm. dɔw yɛrɛ b'a ko dinanguru mhm. i b'a kun dɔn o bɛ mun nɔfɛ a tun bɛ fɛ dɔrɔn an ka armée ka wuli ka taa bombe ci k'a bɛɛ faga o la u bɛ tila k'an ka armée jalaki k'an ka armée ko ban u mago bɛ politicien minnu na tuguni u b'olu lasigi u bɛ jamana tɔ feere a bɛ ban u y'o de faamuya olu tɛ girin ka da o kan donc traité de coopération yɛrɛ de ye mali yɛrɛ problème ye. Eh, cogoya jumɛn traité de coopération n'an b'a fɔ o ma ko sanin kun fila. Gorongo bilenman ni gorongo finman don gorongo bilenman in de ye traité ye gorongo finman o ye traité serval olu fila de dalen bɛ ɲɔgɔn na min b'a to faransi b'i da don an ka ko bɛɛ la min b'a to faransi b'an kɔ don ɲɔgɔn na min b'a to faransi b'a fɔ ko accord d'alger bon asimi ye laɲini min kɛ laɲini a bɛ taa abuti mun na a bɛ taa laban mun na o ye minusma de bɛ bɔ an ka dugukolo kan faransi fɛnɛ bɛ bɔ minɛn mun b'u bolo k'u k'o d'an ma an yɛrɛ ka armée bɛ baara kɛ tuma min na armée bɛ k'a ka baara kɛ duguden bɛɛ fɛnɛ bɛ dugu défend bon i bɛna ye na yɔrɔnin kelen mali bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ mais ni mɔgɔ min ka kodɔn ma bonya ou bien ne ye mɔgɔ min bɛ siran siran ko n'an taara k'an b'a kɛ cogo di i b'i fɛnɛ ɲininka kɛ faransi nana depuis san kɔnɔntɔn u sera ka mun de kɛ kɛlɛ bɛ ka na kɛlɛ bɛ ka na jamana si ka kɛlɛ tɛ ban ni jamanadenw yɛrɛ tɛ wa mɔgɔ si tɛ mali bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ni mali yɛrɛ tɛ bon an bɛ ka taa taasira mun fɛ sisan an bɛ croit a la parce que yɔrɔ an ye eh, baara daminɛ justice bɛ ka kɛ munna jamanadenw bɛ muruti jamana ma n'u dalen tɛ jamana ayi an bɛ tila ka n bɛ nalen o n bɛ nalen parce que c'est des éléments importants c'est à dire ni jamanadenw ka danaya tɛ marabagaw kan hali ni marabagaw ye min fɔ u tɛ sɔn donc pour que jamanadenw u ka da marabaga la marabaga bɛ a yira de k'ale bɛ jamana ko la kɛwale o de ye justice ye o de ye justice nali ye o kɛwale kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ na eh, jamana kɛlɛ tɛ ban dɔrɔn ni marifa tali ye jamana kɛlɛ bɛ ban ni développement économique de ye donc yiriwa minnu bɛ kɛ sɔrɔ min bɛ minɛ minnu ye jamana ka nafolo daraki n'u ka bolofɛnw minɛ n'u la ka nafolo dɔ di jamana ma jamana b'o don a yɛrɛ ka développement la donc o b'a to dɔw fana tɛ kɛ terroriste ye donc ainsi an b'an ɲɛsin développement ma. an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ ko asimi k'a ye baara dɔw kɛ. voilà n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna.
diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'i y'a ta watara ye min f'i ɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan c'est à dire non seulement aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o de bɛ kɛlɛ ban mais n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ développement économique 70 pourcent o bɛ kɛlɛ ban a tɔ 30 pourcent o de ye marifa tali ye sinon hali n'i ye maliyɛn bɛɛ cɛ ka taa an bɛɛ bila cɛmancɛ la bamakɔ bɛɛ han an bɛɛ ta ka taa an bila mopti ni fɛn na u b'an bɛɛ faga parce que problème ye min ye u mago bɛ mali la hali ni maliyɛnw tɛ yan donc n'i sera k'o faamuya i b'a dɔn ko bagabagali de bɛ ka kɛ sinon foyi tɛ yen ninnu ka bɔ an cɛ la dɔrɔn an yɛrɛ dama k'an ka an ka sɔrɔdasiw ka sa an yɛrɛ nɔfɛ a maloya bɛ anw na bi tɔkɛni ka bɔ faransi ka na san tan ni seegin san mugan k'ale nana sa sahɛl la mais u b'a fɔ de k'u sara mali nɔ mali mali la u ma sa mali la u sara faransi ka intérêt de nɔfɛ faransi ka nafa sɔrɔ faransi bɛ nafa min sɔrɔ u bɛna sa o de kama sinon e bɛ jɔn ye k'i den bila ka taa dugu wɛrɛ kɔnɔ ka taa sa o dugu defanni kama donc i bɛna ye hali minisuma ninnu u ti yan mali defanni kama u bɛ yan mali ka sɔrɔ defanni de kama donc ɲɛmɔgɔ y'o faamuya o gɛrɛgɛrɛ de bɛ asimi kɔ bi o de kama sanction bɛ d'a kan o de kama a bɛ fɔ k'an ka taa élection na joona pour que u ka mɔgɔ kɔrɔ ninnu minnu b'u ka baara kɛ olu dɔ ka sigi fanga la ka jamana tɔ feere tuguni donc n'i y'a ye mankan cayalen bɛ olu ka intérêt de bɛna menacer sisan parce que mali bɛna kuma a yɛrɛ de tɔgɔ la c'est à dire diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana bɛ daminɛ fɔlɔ ni armée de n'i y'a mɛn dugu c'est d'abord la force de défense Donc n'o t'i bolo foyi t'i bolo n'i y'a ye faransi. U b'a fɔ tubabukan de la ko voilà. la notion la première notion de la démocratie c'est d'assurer la défense. C'est d'abord la pierre angulaire de la démocratie c'est les forces armées et de sécurité. Mm -hmm. Mais an ka démo an ka démocrates nana ko armée de ka bɔ yen ko ko k'o bɔ yen fɔlɔ k'o de bɛ démocratie sinsin olu yɛrɛ m'a dɔn démocratie ye min ye démocratie bɛ sigi armée de kan n'i y'a ye faransi faransi k'a ka armée don. bon faransi ka armée yɛrɛ tɛ parce que u ni dɔw de b'a la sinon u ka armée ma deli ka kɛlɛ gagner mɔgɔ min yɛrɛ ka armée ma deli ka kɛlɛ gagner n'aw jigi b'olu kan k'olu bɛna fɛn dɔ d'aw ma mais tu vois donc président o faamuyana an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ munumunu salon na a mɛnna nka aw ka bɔ laban o kɛra kati de mhm. an y'a mɛn k'a fɔ ko sini k'a bɛ taa buguni yala aw bɛ ka barolasigi min kɛ aw ni jamanakɔnɔdenw cɛ mhm. yala a kow bɛ cogo di aw yɛrɛ bɛ ka mun de faamu faso jama aw bɛ ka mun de faamu u ka laseliw la ɛɛ musa walayi n b'i fo an bɛ ka nin bɔli min kɛ a ye jamana in bɔ dɛngɛ caman kɔnɔ an bɛ ka bɔli min kɛ non seulement an bɛ traité an tɛ traité dɔrɔn fɔ dɛ an bɛ traité kuma fɔ mais an bɛ tila k'a yira jamanadenw na sariya o sariya bɛ CNT bolo n'an ka kan k'o ta an b'o kuma fɔ o tɔgɔ la par exemple sini an bɛ taga buguni non seulement traité an b'o kuma fɔ n'an tilar'o la loi domaniale min bɛ dugukolo ko kan an b'an da don o la n'an bɔr'o la projet kura min bɛ CNT bolo eh, justice kan f'a projet bɛ tali kɛ sisan an bɛna organe kelen de sigi min bɛ bɛɛ juger wa mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ n'i sera droit commun quoi wa droit commun o dɔrɔn tɛ dɛ une justice pour la voilà mais o dɔrɔn tɛ dɛ sisan projet kura min bɛ yen n'i minɛna sisan bien o bien b'i bolo depuis i nana diɲɛ kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ i fa ye dɔ kalifa la an b'a bɛɛ minɛ i la k'a bɛɛ feere ka wa ka jamana ka wari bɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ dɔ b'i bolo kɔfɛ sariya kura in b'o de fɔ et puis o sariya kura in fɛnɛ a bɛna yɛlɛma don même cour d'appel constitution na hali magistrature suprême société civile mɔgɔw bɛ don a la magistrat gansan tɛ ɲɔgɔn ka kuma fɔ bilen donc an bɛ t'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ka taa eh, loi domaniale ɲɛfɔ bon an m'an da don hali INPS ko fɛnɛ la eh, eh, ani découpage min mara cɛbɔli quoi mara cɛbɔli m'a b'a fɔ o ma ko tanbabɔ hmm. o mara cɛbɔli hakilisigiba de bɛ yen bi maliyɛn bɛ t'i da ka sunɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛlɛ la ko ma kɛ nin ye ma kɛ sɛrikili ye ma kɛ nin ye a ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don bi an bɛ taa an bɛ bɛɛ ta ɲɛf'i ɲɛna n'an taara buguni min bɛ buguni kun kan an b'o ɲɛfɔ bugunikaw ɲɛna n'an taara yɔrɔ yɔrɔ min b'u kun kan an b'o u b'u kun kan mɔgɔ mɔgɔ sera n'u ka dossier ye an ma sɛrikili kow ni fɛnw na a bɛɛ ɲɛnabɔra bi a tɔ ye fɛn damadɔni ye mɔgɔ bɛ se k'i da ka sunɔgɔ hali minnu tun b'a kɔnɔ ko découpage k'a bɛna ni mali partition ye n'u ye nin découpage in résultat ye don o don u bɛ u bɛ u bɛ sunɔgɔ fo ka f'u bɛ sunɔgɔ parce que baara kɛra fo k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ ye mun laɲini o de baara bɛ kɛ donc an b'o bɛɛ de ɲɛfɔ donc population fana b'a ɲɛfɔ an ɲɛna tiɲɛ don a ye nin kɛ a ye nin kɛ mais an bɛ fɛ a ka kɛ tan a ka kɛ tan donc wari bɛ ka d'anw ma nin de kama anw fana bɛ taa ɲɛf'u ɲɛna parce que an tɛ fɛ bilen ka sariya ta ka sɔrɔ an m'a ɲɛf'u ɲɛna an bɛ fɛ fana sariya minnu fana tara a ka ɲɛf'u ɲɛna nin sariya de tara aw miirina ye mun ye donc an b'o baara de la wa an k'an ko de kɛ parce que an bɛ olu de eh, ka fɛngɛ la donc o de kama an bɛ bɔ buguni an na tɛmɛ kulukoro tuguni o bɛ bɛn le 11 ma le 8 an bɛ kɛ commune 4 la donc nin bɛɛ bɛ taa kuncɛ mun ma donba dɔ de bɛna kɛ maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ ni bɛɛ bɔra don min na o ye accord ko bannen an ni faransi cɛ pewu o ye mali yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya tali ye peuple yɛrɛ b'a fɔ ale bɛ mun fɛ a b'o kɛ ok président o faamuyana ayiwa président watara an y'a mɛn k'a fɔ ko n'o ye sajo sajo ye min b'an ka woromasiri tabaw la k'a taara irisi la k'a ni délégation dɔ taara an dun b'a dɔn k'a fɔ an ka pankuru a minɛlen don mali y'a ka kasabi de bɔ nka halisa o ma se ka na waasa an bɛ se ka dankari kɛ juguw la cogo min na sajo taara nin yɔrɔ in na ani pankuruko o bɛ ko bɛ cogo di
ayiwa bon euh, ministre sajo kamara mhm, bon i y'a mɛn cogo min ne fana y'a mɛn ten n tɛ se k'a f'i ye a taara kun min na a taara tuma min na a bɛ segin tuma min na an bɛ CNT la o kibaruya t'an bolo fɔlɔ i y'a mɛn mhm. voilà bon pankuruko kɔni an bɛ se k'an da don o la mhm. mm.
k'a bɛ espagne an y'a mɛn k'a fɔ k'a bɔra lamɛrikanw fɛ k'a bɛ espagne pankuru nin a tɛ amerikanw fɛ yen a tile kelen ma deli ka kɛ pankuru nin a bɛ espagne a bɛ dalajɛ yen pankuru min don dugu damadɔ de bɛ jɛ k'a pièces ninnu fara fara ɲɔgɔn kan espagne de o b'a assembler n m'a dɔn n'i y'a faamu u b'a dalajɛ espagne de sinon a ma deli ka se ameriki mais amerikanw olu ka fɛn dɔ de b'a la n'o ye a bɛ f'o ma ko transpondeur transpondeur ye appareil don ni avion bɛ taa ale de bɛ avion signaler avion tɔw ye k'a fɔ nin avion masina ye a bɛ nin yɔrɔ sugu la a bɛ nin yɔrɔ la a b'a fɔ tour de contrôle mɔgɔw ye ani avion minnu bɛ bɛn fana a b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn identifier c'est à dire que avion fɛn fɛn appareil dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko TCAS n'o bɛ avion fɛn fɛn la ni transpondeur bɛ u bɛ se k'a dɔn avion sugu min don a bɛ distance min na géolocalisation an b'a fɔ min ma géolocalisation an m'a dɔn bamanankan na ko cogo voilà ka se ka yɔrɔ dɔn appareil in b'o de kɛ donc o appareil in de ye américainw ta ye mais n'i y'a ye nin gɛlɛya kɛra nin fana kɛra ko dɔ de kɔnɔ komi honorable fɔnba ye min fɔ o ye jumɛn de pɛrɛpɛrɛ k'a pɛrɛpɛrɛ la depuis an ka président asimi bɔra parce que a y'a jɔ a jɔyɔrɔ de la mɔgɔ n'i kɛra i ka jamana fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a ye ko min kɛ i b'o de kɛ a ko ko mali tant que traité nin a ma lajɛ mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ o dun bɛ faransi ka intérêt de la alors que avion san nin a tɛmɛna airbus de fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko airbus i b'a fɔ ko faransi de ta ka ca la allemagne b'a la angleterre b'a la espagne fana b'a la ani dugu wɛrɛw mais avion in dugu damadɔ de komi n y'a f'i ye dugu damadɔ de bɛ a jɔ ameriki président an bɔlen ka a kuma fɔ k'a fɔ munna amerikanw ye nin k'an na ameriki ambassadeur bɔra o kɛra honorable fɔnba ka kuma kɔfɛ parce que an ye video dɔ kɛ ani vocal dɔ kɛ k'a bila ka taa a bɔra a ye jaabi di a ko u kun y'a fɔ fɔlɔ ko n'i y'a ye olu ye nin kɛ barisa u y'a mɛn ko mali armée k'an bɛ denmisɛnninw de ta ka taa kɛlɛ kɛ bon i y'a ye u filila information fɔlɔ min dir'u ma u filila parce que dɔ de ye information voilà dɔ de ye o o kibaruya d'u ma donc u girinna k'a falen k'a fɔ ko ayi k'a fɔra ko gatiya de ko gatiya de bɛ denmisɛnninw sɔrɔdasiw ta kuma in a kɔrɔ ka dun dɛ eh, o ye mali mɔrɔmasiri tabaw ye o tɛ o fɔlɔw ye u ko ko ayi ko gatiya kuntigi ko ye mali général dɔ de ye wa u y'a tɔgɔ fɔ yɛrɛ ko général gamu k'o de ye gatiya kuntigi ye ko donc gatiya de bɛ denmisɛnninw ta k'o de la u ye u tɛ u ko ko olu tɛ se ka licence di u ka transpondeur licence nin di avion ka livrer a ma i b'o kɔrɔ dɔn ayi o ɲɛfɔ an filɛbaaw ye dɛ ne hakili bɛ gamu na cɛba mun nord la mun ma sɔn ka mali janfa ka tugu mali kɔ depuis o tuma la tubabuw b'a nɔfɛ ko fo k'a ɲangi cogoya bɛɛ la komi u ma cogoya sɔrɔ u y'a labɔ nord i b'a dɔn i ta ye nord gɛrɛ la sa u y'a bɔ yen k'an jagoya ka ibrahim e, u ka fɛn to u ka gouverneur to an ka perezidanya la n'o ye ibrahim boubacar keita ye parce que ale ye français don ale tɛ maliyɛn ye donc e, ale de ye gamu fɛn ka n'a bila yan inspection e, fɛn l'inspecteur de l'armée inspecteur général de l'armée donc u y'a bila yen de ka se k'a mabɔ mais même o la cɛ nin a bɛ mali dɛmɛ toujours mais pour que maintenant an ka don gamu contre la k'a bɔ an ka armée yɛrɛ la u nana nin kuma de fɔ nin kuma dun labɛnna de ka taa di amerikɛnw ma komi i b'a dɔn puissance ninnu de y'a labɛn eh, da sera ne k'o f'i ye komi an filɛbaaw pour u ka se ka ah, bon ɲɛ lajɛ ne ɲɛ ka dan dɔrɔn i b'a dɔn mun don i y'a faamu ah. voilà donc olu de taara nin information di mais nin information o y'a sɔrɔ cogo di ko ninjugu ninjugu maliyɛnw de bi yan minnu de taara k'olu ye nin documenté u b'a f'u yɛrɛ ma ko ong o n'i ye ong ninnu lajɛ o don an bɔra an taara minisiri fɛ eh, honorable fomba ye aw taara minisiri jumɛn fɛ ministre de la justice ah, kiiri tigilama kiiri tigilama ani honorable fomba an ko n ko fo ong ninnu bɛɛ de lisi ka d'anw ma wa an b'a lajɛ ong ninnu bɛ wari bɔ dugu minnu na k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini
donc dugu minnu b'u balo u b'o dugu de ka baara la mali kan donc an b'a fɛ n'an y'o sɔrɔ u ye wari hakɛ min sɔrɔ minnu bɛ baara la kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ baara la kɔnɔ n'olu de bɛ nin rapport jugu kɛ mali kan ko onu k'an sanctionné américain kana an ka avion d'a ma an b'u bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn k'u bɛɛ tɔgɔ publier an b'a d'aw yɛrɛ ma a b'u publier maliyɛnw k'u dɔn parce que u b'an cɛla yan u bɛ mobilibaw bolila yan u bɛ fɛnbaw kɛla yan wa u ka so bɛ faransi ni kanada ni fɛn ninnu de u ka wari ɲini yɔrɔ dɔrɔn de ye mali ye donc maliyɛnw bɛ kɔngɔ la yan an ka kɔngɔ k'an faga yan bana k'an faga u ka sira t'o la n'i bɛ n'i ye maliyɛn ye e tɛ se ka taa fɔ ko dugu wɛrɛ ka sanction ta mali kan donc avion nin balannen don nin dɔrɔn de kosɔn ko transpondeur nin wa amerique ambassadeur ye ko kelen fɔ k'a da kan o kan ka bɛɛ lasɔmi a ko ko depuis avion in san tuma ko minnu taar'u ɲɛsin nin avion in ma k'u kun b'a dɔn ne ni wagati sera olu b'u ban ka lisansi in di paseke a bɛ san saba bɔ olu tun ye remariki dɔ kɛ nin fɛn kan paseke rapport minnu da olu tun ye remariki k'u kan ko donc minnu ye nin taara nin avion choisi k'u tun bɛ se ka avion wɛrɛ choisi komi n'i y'a ye u taara nin avion in choisi u kun b'a dɔn a bɛ laban tan a y'o fɔ a bɛ indépendant jɔn de y'a choisi mali de m'a san a kɛra transition waati de ou bien avion in sanna yanni transition de ka na an b'a fɛ k'o faamu
mali wari in sarala transition de kɔnɔ a ma sara mois de décembre décembre wari bɛɛ sarala mois de décembre mais san'o cɛ avion fɔlɔ nin sanna ibk kile de la a kɛra ibk kile de la olu de taara avion fɔlɔ san ka avion filanan fana commande mais transition de y'a wari sara parce que fɔlɔ kun nana i komi u ka ibk kun bɛ yan o kun y'u ka gouverneur bilalen mali kunna donc sanction ko ma f'o la e ka ibk to fɛn gatiya kun tɛ yan gamu kun tɛ yan ɛ munna o tuma la a kuma ma fɔ i komi ibk tɛ yen sisan dɔrɔn perezan asimi bɔra ka nin kuma fɔ dɔrɔn u hakili jiginna nin na u y'u ka fɛnw akisiyɔne dɔrɔn ka sin k'a fɔ ten ko a komi u b'a dɔn n'olu ye nin kuma fɔ sinɔn amerikɛnw tun bɛ se k'u ɲɛ tugu a kan mɛ ameriki fana sariya ye fɛn dɔ ye n'a kuma sera yɔrɔ dɔw la mɛmi ameriki guvɛrɛnɛman seko t'a la pariseke ɔriganisasɔn dɔ bɛ n'a sera olu ma dɔrɔn o ajansi ninnu u b'a bloke donc komi n y'a f'i ye dɔ de ye fɛɛrɛ kɛ ka nin information s'u ma sinɔn avion fɔlɔ santɔ a kun ma kɛ o komi filanan in banna ka don transition na u y'a ye bandaw bɔra yen wani bɔra yen a kuma wulila sisan ne sinɔn depuis wari sara tuma o y'a sɔrɔ bandaw tun bɛ yen wani tun bɛ yen u tun bɛ se k'a fɔ a amerikɛnw ko k'u tɛ lisansi di u tun b'a kalama mɛ komi wani ni bandaw bɔra yen o ma diya u ye asimi tilala ka bɔ tugun ka nin kuma fɔ o fana digir'u la mɛ an bɛ an ka mɔgɔw dɔn la petite vengeance la pour se venger dɔrɔn u nana nin kɛ tajurusara quoi tajurusara sinon avion nin maramafɛn t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a bɛ civiliw de transporter n'olu yɛrɛ ko ko civiliw de ko humanitaire de ka d'u ye nin dun ye avion humanitaire de ye ka hadamadenya la pɔtɔpɔtɔ voilà a bɛ mɔgɔw dɔrɔn de transporte maramafɛn t'a kɔnɔ d'ailleurs n'i y'a jateminɛ u yɛrɛ ye rapport dɔ in kɛ avion dɔ in mhm. a ye mɔgɔ ba ba ba bi duuru de ta mɔgɔ mɔgɔ ba bi duuru la mɔgɔ ba naani ani soixante quinze pour cent ma dɔw yɛrɛ bɛ bɛnjo la mɔgɔ mɔgɔ ba mɔgɔ ba bi duuru in bɛɛ de tun ye civil ye o voilà n'a n'a bɔra vingt cinq pour cent dɔrɔn de tun ye c'est à dire que kɛmɛ sara dɔ kɛmɛ sara voilà voilà à peu près 10000 sɔrɔdasi voilà 10000 personnes 10000 militaires a y'o dɔrɔn de ta sinon a tɔ bɛɛ ye civiliw dɔrɔn de ye a n'an ka minɛnw minnu bɛ taa c'est à dire que euh, hôpital ka minɛnw énergie ka minɛnw ani fɛnw bon est ce que o kan ka sanctionner ne petite vengeance nin tɛ quoi à la à la marque bon a y'a faamu c'est la vengeance là là euh, voilà c'est ça ok président a faamuyana an bɛna taa bila bi ta in forobamugu la an b'a dɔn k'a fɔ m5rfp ka wulikajɔ dɔ ye min ye maa minnu ni bɔnɔna eh, juillet kalo tile tan tan ni kelen fo ka taa se tan ni fila ma fanga dafirila waati min na ko a ka baara fɔlɔ bɛ ɲɛsin min ma ko k'olu kiri maa minnu kɛra a ko nɔ la an ɲɛ b'a la k'a fɔ a ko kun wulila an y'a mɛn k'a fɔ selifana tile in waati la k'a fɔ kɔmandan mun tun bɛ fɔrɔsati kunna waati la k'a welela k'a lamɛn kiri tigilamaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn u taara n'a ye kasobonba la o yɔrɔnin kelen e, polisiw ka lafasatɔn min bɛ yen ni syndicat o ye bololabila sɛbɛn kɛ ka wele bila polisiw bɛɛ ma k'u ka taa kɔ a labɔ ko barisa olu tɛ dɔwɛrɛ la ko ni yamaruya de dira olu ma olu b'a kɛ ko maa minnu ye yamaruya di fo sanfɛ k'u ka taa olu nɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko les vrais commanditaires yala i bɛ se ka mun de f'an ye bi événement mun kɛra bon d'abord événement mun kɛra polisiw k'a bila u kunkolo la ko bɔli in tɛ Mali ka kiri bali quoi c'est vrai u bɛ u ye dɔw ko ko ko parce que ko kiri ma daminɛ sanfɛla la u bɛ ka allusion kɛ enquête administrative de la bon normalement eh, schéma dɔ fɛ enquête administrative kun ye mun ye i n'a fɔ Musa Tarawele m'a dɔn n'i hakili b'a la a dɔ a fɔra ko qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer Mhm, o kuma fɔra o ma fɔ Musa Tarawele ma o ye jurisprudence ye o tour bɛna se eh, Bubu ninnu ma o bɛna s'u ma mais avant ça o ye o don ni bi cɛ a fɔra ko hali ni i ɲɛmɔgɔ ye ordre d'i ma k'i ka jamanadenw faga i man k'o ordre exécuter
o fana fɔlen don o fɔlen don bɛɛ b'o sariya kalama hali n'i ɲɛmɔgɔ ye ordre d'i ma k'i ka jamanadenw faga i man k'o kɛ i bɛ démissionner de donc i tɛ se ka o ordre exécuter k'e bɛ i disi gosi n'o ye mm. ko dɔ de y'a fɔ k'i k'a kɛ bon et puis n'o fana bɛ fɔ k'i k'a kɛ o min b'a fɔ k'a b'a kɛ a bɛ fɛn dɔ de sɛbɛn fɛnɛ o n'a y'a f'i ɲɛna telefɔni na k'i ka t'a kɛ n'i y'a kɛ i y'i yɛrɛ faga mais n'a y'a sɛbɛn papiye la ka n'a d'i ma e ka sariya ye mun ye a sɛbɛnnen kɔ papiye la i b'i ban i bɛ démissionner mais o papiye kelen bɛ se k'o nɔ minɛ o i kan k'o de kɛ donc o kɔrɔ ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ i mana kɛ niveau o niveau la mɔgɔ de fagara ko in na a fagali tɛ se ka bila ten o politiki kelen bunna kun an bɛ baara min na bi o yɛrɛ ye fɔlɔ kɔnkuru min yɛrɛ kɛra fɔlɔ a kɔnkuru a bɛ anule de an bɛ fɛ o ka anule de kɔnkuru jumɛn u ye kɔnkuru des officiers min kɛ kɔsa in na komisɛriw komisɛriw ka fɛngɛ mun kɛra o kɛra waati jumɛn i bɛ se ka a kɛra ala ma mɛn fo dɔw yɛrɛ bilara kaso la a tɛ dɔgɔkun fila kuma bɔ a rezilita bɔra a tɛ dɔgɔkun fila bɔ minnu ye wari di o dɔw ɲininkara n b'a dɔn sisan huissier dɔw yɛrɛ huissier fɛnɛ ta ka t'u ka noti lajɛ u yɛrɛ ka fɔ la ko huissier dɔ ka noti y'a yira k'a fɔ ko eh, noti tun bɛ dɔ bolo ma pase mais noti tun tɛ dɔ bolo pasela donc ni nin kɔmansera ka na anw yɛrɛ ka politiki ko bundakun kan o kɔrɔ ye ko kɔnkuru kan ka anule parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ mɔgɔ ɲɛna kuma na quoi jamana kura tɛ se ka jɔ namara ni nkalontigɛ ni nin ye n ka mɔgɔ ye nin ye n ka mɔgɔ ye non on n'est pas là pour ça et deuxièmement anw yɛrɛ bɛ mun ɲini fɔlɔ peut-être o nin ko bɛɛ kun bɛna cɛ a la tɛmɛ parce que an bɛ polisiw ka militarisation ko de la jamana in bɛ cogo min na bi obligatoirement il faut la militarisation de la police parce que an mago b'olu la non seulement n'u militarisera u bɛna baara mun k'an ye an ka frontière minnu bɛ yen an bɛna brigade de sigi sen kan pour que k'an ka frontière protéger avec les polices et les gendarmeries donc an mago b'u ka militarisation yɛrɛ de la o la syndicat ko ninnu ni fɛnw nɔgɔya bɛna don nin bɛɛ la a tɛ mɛn an bɛ k'o baaraw de kɛ mais tout compte fait nin min kɛra bi n'u tun b'a dɔn ko a bɛ minɛ a bɛ bila u tun kan kana minɛ fɔlɔ u tun ka baara tɔ kɛ parce que a man ɲi otorite ma bon ne a nin kɛra cogo min na est-ce que ni garidiw fana wulila ko eh, musa jawara minɛna ko k'a bila jamana bɛ kɛ cogo di bɛɛ kan ka i miiri fewu ko kɔnsekansi la o est-ce que o ka ɲi jamana ma bon a dun bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ o jamanaden ka wari de bɛ ka o polisiw sara o jamanadenw ka wari de bɛ ka anw yɛrɛ sara anw minnu bɛ sara jamanadenw fɛ u ɲɛjɔyɔrɔ ye anw minnu ye n'anw yɛrɛ ma sɔn sariya ka lawaleya dun a dun polisi fɛn fɛn filɛ an denw b'u la an faw b'u la an dɔgɔmuso b'u la an balimaw b'u la olu de ye anw ye o minɛn min bɛ d'u ma jamanaden ka wari de bɛ don a la o n'i y'a mɛn polisi n ko jamanaden ka de bɛ kɛ polisi ye n'i y'a mɛn anw yɛrɛ bɛ CNT la jamanadenw ka wari de b'an ka ye bon n'o jamana wulila ko ka sariya kɔni fɛngɛ sariya in bɛ a bɛ kɛ o mais n bɛna mun fɔ a ɲɛna nin tɛ mɔgɔ kana eh, nafaba don nin ko la min y'an dabali kɔni ban anw tulo b'a la dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko hali minnu minɛna baki senfɛ ko k'u labila o tuma na a kɛra anarisi ye Ah, mais ko parce que ko ko parce que dɔw fana y'a kuma fɔ ko non u y'a ne dɔw lamɛn u y'a min fɔ ko parce que ko yamaruya de dira olu fana ma quoi non ne n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna c'est à dire honorable bɛ tila ka kuma nin kan komi nin y'ale ka yɔrɔ ye mais ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna an k'a bila an kunkolo la ko mɔgɔ si tɛna mali jɔ an place la et que le désordre n'arrange personne mais komi nin kɛra tan birisa ɲagami tɛ mɔgɔ si birisa ɲagami tɛ jamana si jɔ mais nin kɛra cogo min na a tɛ bila o a bɛ se ka taa so o tɛ ankɛti bila o ankɛti adiminisitiratiw bɛ se ka kɛ fɛnɛ o rezitaw bɛ yen o mais bɛɛ bɛ minɛ n'i ka jɔ de ye donc en tout cas mɔgɔw kana décourager nin na a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko nin kɔrɔ ko minɛni banna ko parce que ninnu wulila c'est à dire fɛn fɛn ye dankari kɛ jamana la i ye fagali de kɛ i ye mali ka nafolo de dun i ye fɛn o fɛn kɛ arsenal juridique de bɛ yen pour que ka bɛɛ bila i place la jamana o jamana arsenal juridique kɔrɔ c'est à dire butigini an kɛlen bɛ ka butigi de fa sariya bolow la mun b'a to mɔgɔw b'u ka hakɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka da jamana marabagaw la cogo min pour que hali an minnu bɛ yen bi hali asimi min bɛ ka mara kɛ mɔgɔ fɛn bɛ mara la i k'a bila i kun la ko n'i ye ko kɛ ko n'a ma ɲa ko sini sariya bɛ boli i kan mɔgɔ si tɛ yɛlɛ sariya sanfɛ a kana ɲɛna ko k'an bɛ ka mara kɛ bi k'an bɛ ka nin kɛ ko dɔw bɛ ka dɔn non on veut que désormais mali la n'i bɛ ka fanga mara i k'i hakili to a la k'i ka mara kɔnɔ ko n'a ma ɲa ko ni i bɔra i bɛ se ka minɛ fɛnɛ k'i ɲangi ka jamana ka sariya an bɛ ka taa o sira de fɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko eh, eh, nin bɛna kɛ i n'a fɔ san tɔw ka ko ni ko ni min daminɛna dɔrɔn a bɛ dan sira non loin de là on va jusqu'au bout wa anw bɛ population sensibiliser o de kan hali n'an taara sini an bɛ taa an ka buguni taga la an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an mana taa mali fan o fan an bɛ maliyɛnw informer nin de kan u k'a faamuya an ye nin information di u ko ni baara ninnu daminɛna n'an ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an yɛrɛ bɛ tila ka baara in tiɲɛ mais nin bɛɛ kɔfɛ hali n'a yira k'i nɔ don sariya b'a ka baaraw kɛ sariya baara kɔfɛ fɛn caman bɛ yen mun bɛ se ka kɛ o mais f'an ka kow ɲɛdɔn jotigi ka ye jalakitigi ka ye i ni mun ka kan o ka kɛ o b'a to siɲɛ wɛrɛ ma ni minnu den sara o la olu ye mun de kɛ est ce que olu fana tɛ ka bɔ bi ko an minnu den sara k'an fana bɛ bɔ wa est ce que n'o kɛra o ka ɲi yan mais komi u ni anw de anw de bɔra anw nɔfɛ an b'a f'u ɲɛna a mana kɛ cogo o cogo nin ye ko daminɛlen nin tɛ jɔ a processus bɛ taa laban na bɔli ni donni in tɛ quoi an mago bɛ an ka polisiw la an mago b'a la an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ injustice min yɛrɛ kɛra olu la fɔlɔ ni kɔnkuru kɛcogo ma ɲɛ an k'o situation régler fɔlɔ u ka hɛrɛ ye mun ye an k'o d'u ma parce que an bɛ fɛ ka polisi bila niveau min na u ka bon hali olu bɛ ka miiri mun na ye parce que an bɛ fɛ an ka polisiw ka kɛ polisiw ye diɲɛ bɛ ɲɛbɔ minnu fɛ o de fɛɛrɛ b'an bolo diɲɛ ka ɲɛ b'u fɛ cogo non diɲɛ bɛ ɲɛ b'u fɛ parce que non seulement u bɛ baara kɛ sariya kɔnɔ mais u ni hakɛ mun ka kan o ka d'u ma u ka formation caman kɛ u ka fɛn caman kɛ min b'u nafa u ka processus ka taa epi namara ni yuruguyurugu ka dɔ bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ i t'a mériter o ka bɔ yen diplôme bɛ minnu fɛnɛ bolo u ni minnu ka kan o plasi fɛnɛ ka d'u ma donc an b'o baara la cnt la an b'a dɔn bon fili bɛ se ka na ko kɔnɔ an ni sɛndikaw caman kumana mais nin baara kelen nin bɛ s'a dan na olu tɔw ka hɛrɛ mun ye u b'o kɛ an ma ɲɛsin o ma komi honorable watara ale ye comité défense ye ok honorable watara donc i bɛ se ka mun de f'an ye parce que an y'a mɛn k'a fɔ manifestant ninnu polisi ninnu minnu bɔra dɔw y'i kanto k'ale ba bɛ mɔgɔ minnu minɛna ka datugu k'olu ordre yamaruya de dir'u ma ko donc fo o ka dabila de parce que olu ye finitigiw de ye u ye population de ye u bɛ baara de kɛ yamaruya mais ni fagali minnu kɛra k'u bɛna fɔ k'olu de nɔ don olu dun ka baara de don n cɛ i ka ɲininkali la ne bɛna min fɔ fɔlɔ n bɛ kuma synergie mɔgɔw fɛ n'o ye polisiw ka sɛndika ye n'u ye baara kɛ ne y'u wele siɲɛ damadɔ a siɲɛ damadɔ bɛɛ la u y'an ka wele laminɛ an n'u ye kumana an ye ɲɔgɔn faamu kɛ u y'a to an ta la o de la n b'u fo ka segin k'u fo ka tila k'u fo tugun mais bi ta in n y'a yɛrɛ an m'an da don a la parce que a bɛ ne kɔnɔ ne n'u ka échange la an ye kuma caman fɔ a bɛ ne kɔnɔ u ye o faamu mais bi ne ye fɛn min ye a barila n na cogo di parce que ne y'a f'u ye olu minnu yɛrɛ bɛ sariya représenter ni ko kɛr'u la u ka to sariya kɔfɛ u kana essayer k'u yɛrɛ bɛ taa k'u yɛrɛ ka sariya imposer o man ɲi ni a fɔra i ye ko cɛ interpellé la an bɛ dugu min kɔnɔ sariya de bɛ yan procureur bɛ yen juge bɛ yen donc n'olu ko ko ka cɛ minɛ mais olu yɛrɛ polisiw b'a dɔn minɛli bɛɛ tɛ k'a fɔ ko an bɛ t'i datugu ka ɲininka o tɛ o parce que i bɛ ɲininka de mais olu bɛ ka mun fɔ ko mɔgɔ min ye ordre di k'o de tun kan ka minɛ fɔlɔ ou bien o tun kan ka fɛn le vrai commanditaire le vrai commanditaire mɔgɔ ka ko kelen faamu fɔlɔ forsat décret mun y'a créé minisiri mun y'a créé décision mun y'a créé a kɛra salifu de tile la u y'a fɔ de ko fɛn a tɔgɔ ye di forsat ministre de la sécurité u b'o de ka ordre kɔnɔ o kelen de bɛ ordre d'u ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ ordre d'u ma n'o tɛ wa u créera de pour que ka terrorisme kɛlɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ mais maintien de l'ordre ni fɛn ninnu u sen t'o la o sɛbɛnnen don a kɔnɔ an dun b'a dɔn ko in kɛra tuma min na minisiri kun tɛ yen ni minisiri kun tɛ yen o kɔrɔ ye mɔgɔ kun tɛ yen mun kun bɛ se ka ordre d'u ma donc e mun ye forsat commandant ye même n'a kɛra eh, premier ministre ou bien président n'u y'i wele a fɔ an mɔgɔ min an ka fɛn mun y'an créé a fɔra minisiri de bɛ ordre d'an ma ka taa nin kɛ mais ni minisiri tɛ yen ni a b'a fɛ ka ordre d'an ma a ye décret dɔ bɔ k'an ka fɛn changer attribution changer k'a fɔ nin tigi de bɛ ordre d'an ma sa a ka sɔrɔ ka ordre écrit d'an ma an b'a exécuter i y'a faamu surtout n'a fɔra o tugun u ka taa de ka taa maintien de l'ordre la mɔgɔw bɛ fɛn na ka taa yen o t'u ka attribution ye ni u bilala ka taa yen commandant a tun bɛ se k'i ban mɔgɔ m'a jagoya a tun bɛ se k'i ban mais ni e sɔnna i b'a dɔn sariya t'i yamaruya ka mun kɛ k'a fɔ ko même fanga dɔ de b'i kunna o de y'i bila la k'a sɔrɔ u ma papiye ta pour que k'o ko jɛya e ka bɔ ten ni mɔgɔw ye ka taa ko dɔ kɛ ni ɲininkali kan ka kɛ juge bɛ mun fɔ ou bien procureur mun fɔ a b'a fɔ ah bon commanditaire an bɛ se ka taa commanditaire ɲininka mais a ka commanditaire tun ka kɛ mun ye o tun ye ministre de ye ministre tɛ yen o donc ni ministre tɛ yen procureur t'a dɔn jɔni ye commanditaire o tuma a bɛ e de wele e de bɛ se k'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ nin tigi de ye ordre di yan procureur b'i ɲininka o de la i k'o tigi tɔgɔ fɔ ka tila k'a dɔn est ce que o tigi tun ka kan ka se ka ordre d'e ma mun na e sɔnna o tigi ka ordre ma o ɲininkali sugu de bɛ taa k'i la o. donc ni aw wulila ko polisiw a ka wuli synergie mɔgɔ yɛrɛ a barila na a ka wuli k'o to kɛ o kɔrɔ ye an b'a fɛ ka refondation min kɛ an m'a faamu o de la ne b'u wele halisa u ka sabali u ka cɛ to yen justice k'a ɲininka ɲininkaliw bɛ d'a kan parce que n'u ma tugu refondation kɔ ka tugu sariya kɔ sini mali refondation a n'a sariya a bɛ sigi k'u to yɔrɔnin kelen n b'a f'u ye dugu dɔw bɛ yen même mali eh, fɛ afiriki kɔnɔ yan dugu dɔ perezan don kelen dɔrɔn a ye décret ta a ye polisiya annulé ka bɔ yen u ye mɔgɔ wɛrɛ bila u ye garidi ni fɛnw bila polisiya la après u nana ka refait ka mɔgɔ kuraw ta ka fɛn minnu bɛ sɔn sariya ka kuma ma erɔpu fana a delila ka kɛ ne yɛrɛ o kɛra georgie en 85 u ka perezan dɔ tun bɛ saakashvili a nomelen perezanya la a y'a dɔn polisiw ni ɲɔgɔn de tun bɛ yen yuruguyurugu cayara u tɛ kuma mɛn u tɛ foyi mɛn don kelen dɔrɔn a ye sɛbɛn bɔ ka polisiw bɛɛ ani ka polisi yɛrɛ annulé dɔrɔn ka bɔ yen après ameriken ni fɛnw nana u ye mɔgɔ kura formé u ye kalo wɔɔrɔ kalo segin ɲɔgɔn kɛ après polisi kuraw nana kɛnɛ kan mais taa u fɛ yen bi mɔgɔ tɛ surafɛn minɛ mɔgɔ si georgie i b'i ka circulation ni fɛnw kɛ n'i yɛrɛ ko k'i bɛ surafɛn di polisi ma u b'i minɛ parce que o de y'a kɛ tu vois mais olu bɛ kulo la population fana bɛ kulo la olu da la parce que u yɛrɛ u yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ cɛla mɔgɔ caman bɛ yen mun man ɲi mais ne b'a f'u ye u k'u miiri u bɔra population de la ni juge ko ko ou bien ni procureur ye fɛn bila ka taa mun minɛ u la u kana fɔ k'u bɛ bɔ ka fanga jira parce que mɔgɔ ni fɛn tɛ etat tɛ fila ye dɛ. i bɛ état mun kɔnɔ même ni marifa de b'a bolo ani état tɛ fila ye u kana u yɛrɛ nɛgɛn donc mɔgɔ minnu bɛ k'u pousser pousser tan u k'a f'u ye u ka sabali olu bɛ commanditaire min fɔ commanditaire nin tɛ dɔn tant que commandant nin ma ɲininka o parce que mɔgɔ cɛ kelen min tun bɛ se ka ordre d'a ma o ye minisiri ye minisiri tun tɛ donc ale de kan ka minɛ k'a ɲininka k'a fɔ jɔn de ye ordre d'a ma k'o tigi tɔgɔ fɔ
ok a faamuyana président ee porte parole abubakar sidi fɔnba an y'a mɛn k'a fɔ ko kiri tigilamɔgɔw kɛlen k'a wele waati min na yanni o cɛ ko m5rfp maaw dɔw welela k'olu lamɛn ka sɔrɔ ka ale lamɛn k'o kɔfɛ de ko procureur ye yamaruya di ko ka taa bila kasobon na yala i b'a kalama aw ka maaw welela mun de fɔra Bon ɛɛ i b'a dɔn ni n'a y'a sɔrɔ o welela ne t'o kalama mais n b'a dɔn ko in kɛra an ka mɔgɔ caman ɲɛna baara in kɛra an ka mɔgɔw ɲɛna Badalabugu jagoya u ka ɲininka a tɛ se ka f'u kɔ parce que ɛɛ bon ɲumanfɔ man ne ye mais hali dɔw kun b'a la o kun ɲɛ yɛrɛ bugu kun dara o ɲɛ na fo k'a ɲɛ datugu ɛɛ ko ne yɛrɛ ka contribution kɛra k'o ɲɛ opérer pour que k'a ɲɛ dayɛlɛ donc ɛɛ kɛlɛ in senfɛ kɛlɛ in senfɛ mais ne ne bolo san ni ne yɛrɛ kun ye eh, commandant ye ne kun bɛ kuma polisiw fɛ n b'a fɔ a y'a to u ka ne lamɛn a ye bɔ a ye nin ko dabila jamana basigi kama n'ale lamɛnna peut-être fɛn bɛ fɛn na n'ale y'o fɔ o yɛrɛ bɛ se k'a to parce que kiri fana ye fɛn dɔ ye n'i y'a tiɲɛ bɛɛ fɔ k'a ban o fana n'a kiri kɛ cogoya bɛ yen n'a ɲɛdɔnna ale yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ a ye nin ko to da parce que an bɛ yɔrɔ min na bi c'est-à-dire a kɛra commandant ye a kɛra polisiw ye a kɛra anw ye bɛɛ de jɔrɔlen bɛ mali bɛ kɛ fɛn jumɛn ye bi anw bɛ kɛlɛ min na an bɛ k'a kɛ an kɔ de kama watara ye min fɔ polisi mago b'a ɲɛ o mais an bɛɛ bɛ fɛ sisan n'an ko jamana ka jɔ ko gerekurabɔ tɛ taa ŋaya ŋayaki kɔ dɛ a ti taa hali n'a b'i yɛrɛ kan sɔn o wagati la o fana bɛ a to hali ko yɛrɛ bɛ se ka fɛngɛ quoi a ka se ka kɛ tan ale yɛrɛ nɔ tɛ sa i bɛ se ka kɛ ale nɔ tɛ yɛrɛ mais a bɛ ɲininka a bɛ kuma minnu fɔ a kana siran minnu b'a la parce que minnu taara tireli kɛ ale tɛ ka tila t'o la o ordre ko kuma de bɛ yen nɔ n'ale taara gafe dɔ yira sa min b'a yira k'a fɔ ko dɔ y'a kɛ a ko tiɲɛ fɔ o min y'a kɛ il va répondre mais nin kɔrɔ tɛ fɛnɛ ko hali minnu tun bɛ fanga la a don k'u tɛ ɲininka o tɛ dɛ u bɛ k'o min fɛnɛ bila u kunko la o tɛ mais ko bɛ taa dɔɔni dɔɔni de i n'a fɔ jɔn mais hali IBK bɛ se ka ɲininka IBK bɛ ɲininka nabuw bɛ ɲininka o kuma na musa ta ma k'an ɲɛna yan musa ma minɛ ko qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer jɔni bɛ i k'e tɛ ɲininka mali ko la il faut que mɔgɔ ka bɔ o de hukumu kɔnɔ mais ale ka information ale bɛna mun di o de bɛ se k'an lase nin bɛɛ ma o de bɛ se ka ko nɔgɔya an ye papiye dɔw ye ka tɛmɛ ali min ma bɔ ale yɔrɔ deux cents millions minnu dira an ka y'o papiyew siɲɛli n k'olu bɛɛ ye seereya dɔw ye mais ko bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de la o watara min fɔ dɔrɔn de don i welelen ka taa ko i bila yen mandat de dépôt bɛ kɛ de walasa k'i basigi yɔrɔ kelen ka se ka information bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma don e ni hakili cɛ k'a sɔrɔ ko wɛrɛ ma kɛ n ko dɔrɔn de don ce n'est pas pour autre chose donc a bɛ enquête de nɔgɔya eh, enquête kɛlaw bolo moi je pense que watara y'a fɔ cogo min an yɛrɛ collectif engagélen bɛ polisiw ka ko la cogo min vraiment eh, n t'an décourager parce que mali n'an ko an b'a kɛ polisi la an t'a kɛ mɔgɔ kelen kama n t'an décourager nin t'an bali ka kɛlɛ kɛ concours min kɛra o ka annuler nin t'an bali fɛnɛ policier le militarisation fɔra o ka kɛ u ka bila condition ɲɛnamaw la dɔ ka fara u ka fɛnw kan nin t'an bali fɛnɛ an k'a lajɛ u bɛ se ka bila hakɛ min kɔnɔ parce que polisi ninnu ye an dɔw de don an balimaw don an yɛrɛ de don an ka fɛn bɛɛ bɛ don la donc nin n'a ɲɔgɔnna la olu kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ dɛmɛli kɛ

daminɛ enquête judiciaire kan fɔlɔ o bɛ taa aboutir o kan donc ko daminɛ de don il faut pas que mɔgɔw ka nin kɛ diɲɛ wuli ko i n'a fɔ ni bɛɛ ko k'i ka ɲɛmɔgɔ tɛ minɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min ɛ musa jawara filɛ ni gardiw fana wulila bi k'a tɛ minɛ est ce que o bɛ bɛn n'i nana sarasu fana armée de l'air ka mɔgɔ dɔ minɛ o k'a fɔ ko aa ko banba tɔgɔ bɔra armement ko la ko o tɛ bila mandat de dépôt la dɔ fana b'a fɔ ko dami mɔgɔw ko an ka mɔgɔ dɔ bilara mandat de dépôt la k'an tɛ sɔn a ka salifu ka ɲininka loi de programmation militaire la o fana bɔra corps min na o fana k'a fɔ k'a tɛ sɔn mais an bɛ taa min bon n'i bɛ acte o acte kɛ peut-être i b'a kɛ a don e b'a avantage sɔrɔ mais a bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye n'an ye kɔlɔlɔ jateminɛ parce que jamana in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna anw bɛ yan olu kama an b'u ka intérêt défend an t'u bila parce que polisiya dan tɛ olu dɔrɔn ye olu bɛ bɔ yen polisi caman bɛ na c'est l'état est une continuité mais an bɛ fɛ ka armée yɛrɛ continuer n'i y'a ye bi anw ja bɛ farinya ko ka relecture kɛ faransi ka taa parce que an jigi dalen bɛ olu fana kan parce que an b'a dɔn an ka polisiw jɔlen don wa an b'a dɔn fɛnɛ kalan dɔw b'u la min bɛ kɛ k'a to u bɛ jamana bɔ nɔgɔ la donc o espoir min n'an kɛlen bɛ k'o da u kan est ce que n'an ye nin modèle ye a tɛ ko dɔ kɛ yan mais o t'an bali an b'a ɲɛf'u ɲɛna u k'a faamuya parce que anw bɛ jamana jɔyɔrɔ min na CNT kɔnɔ ni gouvernement binna olu kan anw de kan k'u défend. ni bin kɛr'u kan u ɲɛjɔyɔrɔ ye anw de ye ni gɛlɛya b'u kan anw de ka kan k'o fɛnɛ kɛ bon n'olu fɛnɛ bɛ ka ko dɔ kɛ u ni fanga cɛ anw fɛnɛ de ka kan ka se ka bɔ k'o ɲɛf'u ɲɛna nin kuma in fɔbaga ɲuman ye CNT mɔgɔw de ye asimi tɛ nin kuma fɔbaga ye foyi tɛ mais watara bɛ ka min fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi peuple bɛɛ décidelen don ko ka forces armées et de sécurité de soutenir à travers la personne de, de Assimi et tout, tout, tout, parce que on me militaire béquelé, forces armées béquelé, aux frères, policiers, gendarmes, tout ça, c'est des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc, on est engagé à les soutenir, on est mobilisé à les soutenir. Donc, nous, nous avons fait une doc, alors on a tabou, ni mouna. Yala ni kuma sera olu ka yɔrɔ ma est ce que a tɛ jeu anw ma dɔɔni

ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn u k'a dɔn bi an ka fama u bɛ ka ko bɛɛ bila sen kan pour que an ka situation sécurité mali yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen an k'an ka se ka sécurité assurer minnu déplacelen don n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka segin ka na u ka so bi n'i y'a ye an ka mɔgɔw bɛ bouger u bɛ taa maramafɛnw ɲini u bɛ ka na bi asimi o ee, sajo kamara o malik jaw o u fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ ka hami ye ko kelen de ka an ka arime ka fɛn d'u ma fɛnw bɛ se ka kɛlɛya nɔgɔ kɛlɛ nɔgɔya u bolo même n'i y'a ye u na fɔnba y'a fɔ don jiko furaji fɛn sanna ka d'u ma parce que fɔlɔ dɔw taara dɔw taara kan kɛ an ka mɔgɔw tun bɛ yen u bɛ bɔ ka taa ji ta ko fo yɔrɔ jan u caman tun bɛ bin bin o sira ninnu de la bi bi in na n'u bɛ yɔrɔ min na furaji bɛ kɛ u ka ji sɔrɔ bi an yɛrɛ CNT la an ka eh, fɛn komisɔn an b'a si u ka provisionnement bɛ kɛ cogo min par exemple fɔlɔ ni relève tun bɛ kɛ mɔgɔw tun bɛ taa de u bɛ taa minnu nɔ na u bɛ t'olu ka marifaw de ta k'u bɛ kɛlɛ kɛ n'u ye bi an kun ko k'o dabila bi n'u bɛ taa u n'u ka marafɛnw de bɛ taa u n'u ka marifaw de bɛ taa u bololankolon tɛ taa tugun minnu bɛ yen olu fana n'u ka marifaw de bɛ segin ainsi de suite donc ko caman bɛ ka kɛ seulement fɛn dɔw bɛ yen armée fɛn ye fɛn ye a tɛ se ka ɲɛfɔ kɛnɛ kan. an y'a faamuya an y'a faamuya donc a ka ɲi président olu faamuyana an b'olu to gundo la ayiwa ni maliyɛndenw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na an bɛna hakili jigin kɛ an ka maa welelenw ani minnu tun bɛ baro lasigi la bi a bɛ abubakari siriki fɔnba a kɔni b'a dɔn wasabulon tuma bɛɛ an b'ale wele u ka jɛrɛjɛ tɔn dɔ bɛ wasabulon in kɔnɔ n'a bɛ f'o ma collectif pour euh, la euh, pour le traité pour la relecture du traité militaire en matière de défense de coopération militaire entre le Mali et la France jɛrɛjɛkulu mun n'u y'a sigi wasabulon in kɔnɔ waasa an ka woromasiri tabaaw ka sɛbɛn mun bɛ yen an ni mali ni faransi cɛ o bɛ se ka kalan cogo min na waasa ko mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a b'a ye CNT maa ye fo ka taa fara perezidanba u ka perezidanba y'ale ye wa fana kulu fana bɛ yen min ɲɛsinnen don an ka woromasiri tabaa a y'a ɲɛmaa dankan ye n'o ye fusenu watara ye olu de kun y'an ka maa welelenw ye bi ye a ka sanga ni bi kibaruya minnu bɔra ka bin aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ fɔrisati waati min na M5 RFP bɛ wuli ka jɔ la walasa o laji burama n'a ka maaw bɛ se ka taa ka bɔ yen waati min na aw yɛrɛ b'a dɔn zuye kalo tile tan tan ni kelen ani tan ni fila maaw dɔw bɔnɛna u ni na o sabula kiiritigɛlamaw tun ye maaw dɔw wele k'u ɲininka dɔnki an ka polisilakaw ka ɲɛmaa dɔ sɔrɔla o la u taara bi u ye wulikajɔ sabati waasa k'a bɛ se ka bɔ ko n'a ma ɲɛ ko o bɛ daminɛ k'a ka daminɛ sanfɛ ko paseke olu ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ye u b'u wele de olu ye maramafɛntigi de ye a ye taa nin kɛ olu bɛ taa kɛ ko n'a bɛ daminɛ o y'olu ka fɔlen ye k'a ka daminɛ ni sanfɛla ye n'o bɛ fɔ ko les vrais commanditaires aw denkɛ n'aw balimakɛ musa konate o de tun bɛ k'aw baro sumayila kulubali tun bɛ ka bɔlɔlɔ sira matarafa aw ni ce aw ka tulomajɔ la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ